Banda. Ndimangofuna ndingonena kuti dziko lino wani chimene chavuta corruption. Chimene ndikunenera ichi mapointi amene mundimvetsetse pompano pompano mumakamba za mapasipoti ili 50000 ndi ya 50 ndisiye inali pa 90000 Koma munthu uli ndi 90,000 yothekera kuti ukapange passport ku immigration koma akukuuza kuti passport yako ngati ufuna ituluke ukapereke ndalama over 300,000 passport ya ya 90,000 90,000, eh?
iwe ku- iweyo wasunga nthawi yaitali mwina ukamagulisa ndi zibwente ndikumasunga ndalama kuti nene 90,000 ikwane ndipite ku immigration ndikapange passport komano kuthekera kwakuti iwe passport ikatuluke kumene kujako ukupeza kuti pa 90,000 ukulowesa ndalama over 300,000 munthu ulibe uyitenga kuti tipite ku road traffic malaisesi tikapita ku road traffic malaisesi mtengo wake ndotsika kwambiri takamauzidwa eh? koma kuti ufikire enafe mpaka pano timayendesa galimoto makopa tilibe kukopa laisesi sitikuifikira ukapita kumene kuja mtengo umene akukuuza akukuuza ndi basi 350000 uitenga kuti at the end zinthu zikuvuta ati kuyenda pansewu malaisesiyo kuthekera koti 350 upereke ulibe ukuyendesa galimoto akukugira pansewu malaisesi pamene iwe 350 oti ukatenge license license ndi yotchipa koma 350 kuthekera kwake kwa 350 uyitenga pati mutiganizire pamenepo anyamata ambiri ali ndi kuthekera kuti atafuna kupanga malicense kumayendetsa maminibasi kukana kukumwa mowa amene kumanenedwa uja koma kuthekera kuti apeze ndalama imene ikutchulidwa zikukanika anthu ambiri ma examples ndi ambirimbiri ndithu anthu anyamata afuna atapita ku south africa kukagwira ntchito pano mukuti passport 50000 koma kuti nditenge 50000 ndipita ku immigration ndiyendera passport ya december ndikaitenga mwina chaka chamawa december 14 ndilibe ndalama yoti ndidishe 200 kapena 300000 china mmakampani corruption-nso tipite mmakampani kuli nkhalamba zoti zinakatha kupanga retire ndikuchoka iwo anyamata ndikuwalemba ntchito koma at the- mpaka panopa upite mmaofesi ukapeza nkhalamba zikugwira ntchito kudikira tsiku kuti azamwalire pamene malo amene ajawo munthu wakalamba apite apange retire achinyamata muwalowetse basi lero timanyoza achinyamata kuti angokhalira mowa angokhala chani vuto ndife amalawi sitikuwapasa mpata oti akapanga sikulu akamaliza atawalemba zintchito
zikomo kwambiri mwamaliza amayi ndasala pang'ono kumaliza okay musandidule mawu chabwino ndiye kumenekoko kaya mukutimva osangonena kutimva china panopa tili ndi azibale athu chifukwa chonena kuti anaba nkhuku pakhomo pa munthu 5 years kundende munthu amene akuba ndalama za boma pa kampani mukumutulutsa chifukwa chani oda oda oda panopa ola anyamata ndikuti angomenyana panjapo muwatenga tikupita ku court chifukwa kuti alibe ndalama yotulukira pa belo kapena yomawapatsa maprosecutor kapena matero zodyetsa mukuwakhomera kuti akakhale kundende koma chifukwa kuti wolemera ali ndi kuthekera kwa kudyetsani ndalama mukukamtulutsa pa court pamene mlandu wa munthu amene akuseva ndi munthu amene mukuntulutsa woyenera kukhala mlandu ndi munthu amene mukuntulutsa poti akutiuza ya Zikomo- Zisithe. zikomo kwambiri Zikomo kwambiri. zikomo kwambiri zikomo kwambiri